mɛ k'e la bɔla fɛ i sen tɛnɛma sunɔgɔ mago tɛrɛ la ka ci dɔ f'i ɲɛna awɔ pirisi mɛ i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna kɔ
i ka lɔn n natɔ san nɔ miiri butɔ ye kare kun na la kabini k'i ye n ja tele nin balaw ee o tuma ne kɛra jinɛ ye o ko la ɛɛ i ka lɔn jinɛ tɛ barisa muso kalite dɔw bɛ i b'a olu ye ni jama cɛ dɔrɔn n'ala cɛ kɔrɔ k'i k'i mɛn k'i ma ko fɛ ne bara k'i fɛlɛ fo ka n ja ten barisa n miiri ɲɛdali ma bɛn ko ye k'i yɛrɛ tigɛ cogo ni ye ni k'i ye dɔrɔn a ba kɛlɛ waati bɛ ye sunɛ kɛlɛ bila la i duman n ɲɛ le ni ala n y'a fɛ le n'a sɔrɔ i di sɔnna an ye an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o le duman ye
i ni ala n'a kira cɛ ala kama sa i yɛrɛ lajɛ ka ɲɛ dɔɔni e ni ala cɛ e bɛ se ka ne natɔrɔ tɔ tuguni ka ne wele ko e b'a fɛ ko ne ni e ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ tugu e kɔ ka taga min e bɛ se ne ka nin sɛki in dɔrɔn e bɛ se nin wari kɔrɔ wa i t'i yɛrɛ lajɛ ka ɲɛ ne ni nɔn dabali bɛɛ de bannen don la wa

karamɔgɔ maninka a t'i fɛ karamɔgɔ ele n'i b'a fɛ a t'i fɛ a t'i fɛ bi a t'i fɛ sini maninka i y'a faamu munna a t'i fɛ e kɔni mana nin kɔni jɔlen e kɔni b'a dɔn ko nin ye karamɔgɔ muso de ye. la ilaha illallah muhammad rasulullah aa karamɔgɔ a ye birila ko fɔ n ɲɛna ka dɛsɛ jaa tun y'ale. nin tɛ denmisɛnnin muso ye dɛ nin ka ɲi an karamɔgɔw de bolo.
ne bɛ ka dɔ fɔ nin ma o. jaa e yɛrɛ fana ta ka jugu nin ye a ye sabali sa o tuma mun de kɛra a tɛ lajɛ ka ɲa n bɛ nin ɲɛ ne bɛ mun fɔ e de ɲɛna n ma sɔn na n bɛna taa sɔn e de la han cɛkɔrɔba n bɛ n yɛrɛ feere cɛkɔrɔba ma ko mun de kɛra aa ne y'o de fɔl'i ɲɛna dɛ i b'a kɛ kanu kɛla kɔni i y'a kɛla i i tɛ ka yɛrɛ misiri la taga la k'i dabɔ nin ko sugu ninnu na i ka t'i bɛrɛma muso ɲini karamɔgɔkɛ de tɛmɛ tɛmɛ maninka
i tɛ taa ka bɔ yan nɔ dɛ mun de bɛ yan sisan ne bɛ taa n ka nafila seli yɔrɔ la o daga ji lɔ tɔɔrɔkolon i bara wulila nafila seli yɔrɔ la seli k'i da don mɔɔlu ka kuma la i ka lɔn denmuso an ye fɛn fɛn kɛla i karamɔgɔ ninnu bɛɛ to yen fɛn fɛn duman ye ko n ye kɛ ten ne sa an di bɛn ɲɔgɔn bolo a kɛla i y'o fɔ n ɲɛna k'o f'i ɲɛna ɔhɔn bɔn mun ka di ne ye ɔhɔn i ka to k'i ko k'i jɛ ɔhɔn ka to ka habillement kɔ wuli bɔ ka siri kɔ wuli a gba kɛ ni ka mɔbili tɔn b'i bolo ou bien jumɛn b'i bolo mɔbili ba Mm.
ee na n kɔrɔkɛ la mɔbili dɔ ye yen nɔ n di se o sɔrɔ k'o bolo e bɔ n'i lajɛ e tɛ se ka na n'i yɛrɛ ta ye ko i kɔrɔkɛ la ka mɔbili mun de b'i bolo n di baara kɛ ka mɔbili san kɛ n di baara kɛ ka mɔbili komi ko k'i bɛ baara kɛ o condition kama n bɛ se ka sɔn i la wa parce que n'i ye baara kɛ don dɔ la i bɛ kɛ mɔbilitigi o la i k'a dɔn n'an bɛnna ko la sa i la so ye fan min fɛ i t'o fɔ n ɲɛna i yɛrɛ min tɔgɔ fɔ n ɲɛna fɔlɔ ne tɔgɔ ne tɔgɔ le rose ala ye rose i yɛrɛ yɔrɔ arasa ye bɛɛ de don kunna ko di

i kan ko n ye n yɛrɛ labɛn ko di ni k'a ye n ɲalen tɔntɔn ni ala n y'i fɛ n ye sali ka koro la n di n yɛrɛ fa tile fila nin nɔ n di wa n wa n kunkolo labɛnna sani ka wa fini san diya

ɛɛ duman cogo di jamana in kɔnɔ ɛ e ɲɔgɔn muso ɲuman ni karamɔgɔ ye karamɔgɔ b'o fɔ dɛ ɛɛ karamɔgɔ ɔ i ka ko tɛmɛnna dɛ ɛɛ karamɔgɔ i ka ko tɛmɛnna ayi e m'a faamu
n'i ye muso ɲuman ye i b'a fɔ a ye k'i ka ɲi kuma tɛ e ɲɔgɔn muso ɲuman e yɛrɛ de ka ɲi ne bolo
karamɔgɔ ɔ e bɛ sɔn ka nin kuma sugu bɔ i da ɛ karamɔgɔ tana ye muso ɲuman ye de e karamɔgɔ tɔ e bɛ sɔn ka wali muso k'i bɛ o darage ya e t'a dɔn ko ne furulen don wa ayi n t'o kalama ne maninka muso de ne furulen don e furulen don i m'a dɔn e y'i ja e bɛna de k'e furulen don dɛ ne furulen don maninka bɛ min na e b'o dɔn maninka bɛ mun na maninka ni denmisɛnnin fitinin dɔ de jɔlen bɛ yan fɛ a nɔrɔlen b'a la e bɛna k'e ye maninka muso ye i m'a dɔn e nɛgɛlen don karamɔgɔ an n'o kɛra karamɔgɔ an n'o kɛra a bɛ digi ne la dɛ mais ne tɛ n funufunu maninka kɔrɔ o la ne bɛ fɛɛrɛ de tigɛ maninka k'o dabila cogo min na n bɛ conseil d'a ma a bɛ se k'o to yen nɔ k'a ka diɲɛlatigɛ ladilan cogo min na n b'o de ɲɛɲini ne tɛ maninka kɛlɛ o la karamɔgɔ e ka karamɔgɔ nafigiya y'o ye ee ee alahu akbar ee ala ee est-ce que ne ye min fɔ e y'a mɛn ka ɲɛ kɔni. n y'a mɛn. i y'a faamu i hakili fɛnɛ la ka ɲɛ. i bɛ mun de kɔ. ne ko i ma de.
n ko i ɲɛ kojugu de diyan bɛ ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ karamɔgɔ. aa karamɔgɔ n kɔnɔ n ko n ko fa de don nka ŋanaŋana de don. e ma faamuyali don karamɔgɔw fɛ furu ka di i ti baara kɛ i ti diɲɛ foyi de kɛ.
ayi e de man kɛnɛ sûrement. n y'a f'i ye n ko n ye maninka muso ye n'i kana na e ala maninka t'e fɛ yɛrɛ maninka ka foyi t'e fɛ e ka taa mm. n'ala sɔnna ma a fɛɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ o bɛ ne karamɔgɔ bolo karamɔgɔ a fɛɛrɛ mana k'i bolo cogo cogo i a fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ ɲɛ de bɛ ne bolo n'i ko k'i bɛ du dɔn ne bɛ du da du de dɔn e karamɔgɔ e yɛrɛ k'e lajɛ e bɛna k'e bɛna ne cɛ ka jogo juguya fɔ ne ɲɛna est-ce que nin ye mɔgɔ sɛbɛya ye nin ye mɔgɔ sɛbɛ nin ye maalankolonya baara de ye a bɛ bila n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ e k'e lajɛ ne tɛ n cɛ to yen mɔgɔ si ka manamanakan fɔ la kare kɔnɔ n'i bɛ min dɔn ne b'o kɔ de dɔn ne taara mɛ n bɛ baaraden ka kɔlɔsi la hali garankew t'o da golo kan n'ala sɔnna